Wina aliyense yemwe adalowa ntchito m'boma kwa mwachinyengo popanda mapepala, ali pa udindo osagwirizana ndi mapepala, anthu ngati amenewotu ntchito zawo zikutha. Patulukatu bungwe lomwe lizikhala likuyendera nkhani imeneyi ndiye kunali msonkhano wa atolankhani omwe anamanga pa amatsogolera msonkhano ndipo amakamba zokhudzana ndi gawo limene lili kwa anthu omwe akugwira ntchito m'boma koma akugwira ntchitozo mosatsatira malamulo analembedwa ntchito mosatsatira malamulo onse akupalamulidwa nkhani mopeza zambiri choyamba ndinene kuti tithokoza anduna chifukwa nkhani yayikulu ayikamba kale kungotsala ife nkungoti tingonenapo kuti kodi ndondomeko yake iyenda bwanji malinga ndi mphamvu zimene tili nazo kuboma komanso kudzera mbu- ndi department imene imaona za kulemba ntchito kwa anthu kapena mwina kuchosa dziko lathu lino likuyambisa program yoona anthu amene ali m'boma enieni oti akugwiradi m'boma akulandira ndipo akugwira ntchito cholinga tifuna tionesese kuti pasakhale ena angolandira ndalama koma m'bomamo mulibemo kapena ndalama zikuyenda njira zina kudzera mu ndondomeko zosiyanasiyana zimene zimachitika kuti umapezeka wina wa, wa amuonjezera sale yo- ku- yosakhala ndi msinkhu wake kumadabwa zikutheka bwanji ndondomeko iyi ndiyofunikira kwambiri kuonesesa kuti mboma mwathu ndalama zikupita koyenereka ndipo palibe amene akutenga ndalamazo mwachinyengo nkumanamizira kuti akulandira ngati sale pamene munthuyo sagwira ntchito ndondomeko imeneyi iyambika lachiwiri pa 9 disemba 2025 ndipo izatha lachisanu pa 6 february 2026 cholinga chachikulu nchoti tionetsetse kuti ndondomeko tikuchitayi isonyezedi kuti kodi malo a ntchito boma boma limakhala ndi structure kapena amati ma established positions kodi anthu alidi pa established position kapena ali paja poti ndipovomerezeka timakhala ndi kunduna kumakhala ndi malo oti kuzakhala principal o- mulembe wamkulu kuzakhala ma directors awa kodi anthu amene ali mka- kaundula otero abomayo komanso kuonesesa kuti kodi system yathu yolipirira ndalama ku department of human resource imene ima, kumadzera nkhani ngati ya payroll tsamba lija limene limasonyeza anthu amene a- akulandira ndalama ndipo ndalama imene zikutuluka za ma salary kodi ndizovomerezeka ndizolondola palibe kachinyengo kena kakuchitika pofunisisa kuona kuti ndondomeko ikuyenda mchimake popanda ku zosokoneza zina ndi zina. Njirayi ikhala mafezi angapo, magawo angapo kapena titero. Gawo loyamba liyang'ana kwambiri maunduna, madipatimenti kapena maagencies awa: 1 ku unduna wa zamaphunziro kuphatikizapo

masukulu onse komwe kuma timasula aphunzitsi kuphatikizapo ma secondary athu awa pa mu, mu January mwakukhala aulere aja 2 kuunduna wa zaumoyo kuphatikizapo zipatala zonse zikuluzikulu ndi zipatala zimene zili pansi pa mipingo. 3 unduna wa zamalimidwe kuphatikizapo ma ADD onse 4 unduna wa local government and rural development ma 5 mabungwe onse azachitetezo mdziko muno izi tikukamba ngati ku army ku polisi ku prison ku immigration komanso national intelligence services ku makhonsolo athu onse ndiye nthambi zina Phase ngati yachiwiri zizalengezedwa patsogolopa. Mawu ku onse ogwira ntchito mu gawo loyambali. Onse ogwira ntchito muma mboma m'mabungwe tatchulawa akuyenereka kukapezeka kumalo kumene kwaikidwa kuti akaoneke ndi azaunikidwenso ndi gulu la audit limene likhale m'madera awo anthu akufunika akapezeke kumalo mwaokha osakhala kutumira munthu akamapita kumeneko atenge zinthu monga izi zimene kuti anthu zikawathandize kuunika kuti kodi munthuyudi ndi civil servant akugwiradi mboma national id kapena kuti cha nzika mapepala awo enieni tikanene kuti a original amaphunziro awo amene akupanga nkhani za umoyo mapepala awo monga license akaperekenso kumeneko munthu akamayamba ntchito amapasidwa kalata amati letter of appointment makalata amenewo akabwerese munthu uja akayamba ntchito amapasidwanso Fomu ina yimene timaitchula kuti fomu PSR 19 yimene imasonyeza kuti nawa munthu tathana naye probation ndipo pano ali pa appointment. Makalata osonyeza kuti munthuyudi ali m'boma ndipo fomu yake timati psr 20 pali makalata ena anthu amapasidwa ntchito ija mongogwirizira ngati mwa temporary imeneyo ndi fomu psr 32 munthu ngati ali pa contract akabwerese contract yake imene ili ngati fomu PSR 34. Makalata omukweza munthuyo kapena kumutsitsa malinga ndi zifukwa zina akabweretse. Makalata osonyeza kuti munthuyo anayimitsidwa ntchito kapena sakulandira analemba kalata kuti sa, sakulandira ndalama ali- ali- akupuma timati unpaid leave komanso makalata ngati munthuyo aku, ali kwina kwake aku, akuphunzira timati study leave komanso ngati mwina sakumva bwino mthupi imene ili ngati sick leave zikabwere komanso makalata oti akupanga sekondi kuti ngati tekeze ngati uli unali bungwe lina nde wapita kwina kukaphunzisa ngati secondment kapena even makalata amatransfer akakhala aphunzisi tizasowa license to teach ya original ndi certificate yo mmene analemberedwa ntchito. Ma officers amene ali pa ndandanda wa maphunziro akuphunzira mwina training yawo yayitali ya zaka ziwiri zitatu tipempha amene ali ngati oyang'anira department yo ngati controlling officer azapereketu mapepala ochokera ku DHRMD kwa audit timuyo. Chisamaliro kwa ma audit teams. Ndondomeko iyi ya ma audit izapangidwa ndi aku Department of Human Resource Management and Development aku Nat- National Audit a ku National Registration Bureau komanso a ku unduna wa finance. Malamulo kwa anthu amene ali akuluakulu a mabungwe tatchula aja tinene kuti uku kuyenda bwino kwa pulogalamu iyi kuthandiza kuchi- kusonyeza sapoti yawo pa pulogalamu imeneyi ndipo ali ndi mphamvu kuchita china chilichonse kuti matimu amene ayende kukapanga za audits akupasidwa ma- mwayi okagwira ntchitoyo mopanda kusokonezedwa, akupatsidwa sapoti yoti ntchitoyo akayigwire moyenereka, komanso pasakhalenso zina zotsamwitsa zowalepheretsa kuti ntchitoyo ayigwire. Chisamaliro chanu zithandiza kuti pulogalamuyi iyende bwino uthenga kwa onse ogwira ntchito za boma tiyeni tikonzeke bwino kuti tikachite nawo mwambowu ncholinga choti tipitirirebe kugwira ntchito yathu momasuka tipitirebe kulandira ndalama moyenereka tikuyenera kulandira tiyeni tiyike pamodzi mapepala tatchulawa kuti nthawiyo ikamakwana udzakhale kuti munthu watenga mapepala aja ndipo akupita kukachita nawo mwambo umenewo tiyesese kuti tsiku limene tawuzidwa kuti tipite tipite tikachite chifukwa mukasemphana nawo zidzavuta ndipo mudzatengedwa ngati mwinanso inu simuli mboma ndipo boma sizalephera mwina kukuchosani pa ndandanda olandira chuma cha boma ndondomekoyi ikufuna itithandizire ngati dziko kuti tizipereka ndalama koyenereka kupereka komanso zitithandiza kuti Anthu athu amene ali m'boma akugwira ntchito osakhala pakhale ena oti iwo kwawo kuzingokhala kudya masuku pamitu pa anthu amene akugwira ntchito kale. Tikukhulupirira kuti tili ndi anthu ogwira ntchito za boma amene ali achilungamo ndipo tikapanga chilungamo ndi pulogalamu iyi kutsogoloko tizayimba lokoma tiyeni tikayigwire ntchitoyi moyenereka tikapereke zipepa zathu moyenereka komanso tionesese kuti chilichonse tachisatira malinga ndi pulogalamu imene tapasidwa ndikuthokozeni nonse chifukwa chotimvera zikomo kwambiri

zikomo kwambiri ine ndi patrick kachere kuchokera ku umunthu fm mmene mmafotokoza mwanena zoti pali anthu ena ngati ma ghost workers amene uh, akukhudzidwa ndi kulandira ndalama koma uh, asakupezeka sitikudziwa zoti uh, ngati boma anthu amenewa amene akukhudzidwa ndi system imeneyi akapezeka uh, muchita zotani chifukwa mwina kulipo kupezeka zoti anthu apezeka koma mwina amawa nkudza kuona zoti uh, palibe chinanso chimene chikuchitika kupita chitsogolo uh, funso lina likukhudzana ndi uh, nkhani yokhudzana ndi anthu ena ali ndi mapepala olongosoka bwino lomwe ma position osiyanasiyana koma kuti mwina ah, akwezedwe maudindo zimakhala zovutirapo ulendo uno mwina boma lakhazikitsa ndondomeko yotani kuonetsa kuti anthu ngati amenewa aganiziridwa zikomo
ndine patrick njawala ndachokera ku wayilesi yakanema ya mibawa izi kwambiri mukuwunikira kwa iwo amene analembedwa ntchito kumbuyoku koma tikudziwanso kuti pali anthu ena amene ayamba kulembedwa ntchito komanso mwina atakhale akulembedwa ntchito kodi amenewa ndondomeko zake zizikhala zotani kuti mwina kutsogoloku zangati zimene zikuchitika pano zisazachitike zikomo kwambiri
dzina langa ndi robert chandilira kuchokera ku blantyre synod radio funso langa ndi la nthawi imene mwina mwayipereka mwafotokozera kuti ndondomekoyi ikuyamba pa 9 december kuzafika pa 6 february ndiye mwina tikaona 9 decemberyo ndi lachiwiri limene likubwerali mwina simukuona kuti mwina nthawi uh, yachepa kuti anthu akonzetsere mwina kuti ayike pamodzi ma zipepala zawo ma certificate ndi ma document amene mwafotokozerawo zikomo kwambiri Uh,
dzina langa ndine clement msisia kuchoka ku capital radio uh, pamene mwafotokoza bwino lomwe kufunika uh, kwa process imene ya audit

through the Honorable Minister we give a chance to.
Okay. Okay. Uh, zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwafunsa tingonena mwina mwake kungowombera mkota kuti audit imeneyi kapena kafukufuku ameneyi tikupanga kafukufuku wa ma ghost workers tikati ghost worker ghost worker ndiye kuti tikukayikira kuti si onse amene ali ma civil servants amene de ali ma civil servants si anthu amoyo ayi si munthu woti unganene kuti anamalomba bwerani kuno tikuoneni kubwera kapena kumapita ku ntchito ayi ghost worker ndiye kuti amalowa mmene muja munthuyo kulibeko koma nkumalandira masalari mwinanso nkumalandira promotion koma munthu yokuti kulibeko e, ndeno timvetsetse bwinobwino kuti tikufuna tikafufuze payroll audit imeneyi Ndikufuna kuti tipeze kuti kodi no mmene mumo alipo anthuwadi alipodi number 1. Munthuyo alipodi kapena adamwalira fo ena atoka kuti adamwalira. Ena atoka kuti adangolembedwa pa pepala koma ena pa pepalapo palibepo munthuyo. Komanso zitha kukhala kuti amati mwina ndi principal kapena tingonena tingoyerekeza kuti principal accountant. Komatu munthuyo mapepala ake mwina ngakuti nga ukalaliki.

national id toti tifunsane pano aliyense national id ali nayo pano tikafunsa kuti kalata yoti unalembedwa bwanji ntchito kunyumba tikayipeza umayika ndithu mu file koma payslip paja timalandira mwezi ndi mwezi timayika mmene timayika mmene kungopita kunyumba ukatenga ndipo 9 december pomwe apo kukanika kutusa zimenezo ayi iyoyo sipanafupike yayi komanso ndizofunika mmene ndinena muja tikapitiranso kumangokhala nthawi yayitali ndalama zizingopita anthu nde tikufuna kuti ndalama zikapite kwa anthu ifeyo amalawi Tikhaleso ndi chidwi ndi ndondomeko imeneyi chifukwa ndalama zimenezizo akulandira mwina tinene kuti ma ghost worker akulandira ndalama zawo ndi anthu ochepa okha mwina akulandira kuwadyera ndalama kumadya ndalama zimene amanena kuti ati kuli ma, ma civil servants mwinanso ma civil servants akanika kuti angalandire increment yokwanira kuti aonjezedwe masalary kumavuta chifukwa choti ndalamazi akunena kuti anthu achuluka mu civil servant pamene anthu aja sanachuluke yayi pamene ena ake akudya ndalama zimene zija kumadya kumalandira ku mabanki nde tithetse mkhalidwe umenewu kuti ndalama zikati za civil servant zikhaledi za civil servant zomwezo ndiye ndikhulupirira kuti amene tonsefe amene tili ma civil servants ti- ti- ti- tigwirizana nazo tigwirizana nayo ndondomeko imeneyo ndipo tichita machawi kuti pomafika pa 9 december apa zonse zikhale zili ready cholinga chake Tisapitirirenso inako kutidyera mafuku masuku pamutu. Ndikuona ngati kuti ndiyankhe choncho kuyankha kwake. Inayi ndi nkhani ya Ah, kodi sitikupanga target kapena anthu ena awa anafunsa nda agreement mmene munenera kuti bwanji anthu ena ku- kunjako aganiza ngati no kuti tikupanga witch hunting kapena tikupanga zandale tikufuna kuti anthu ena kapena munthu wina kapena institution ina ayi ayi tikatengera ku zandale iye yekha amene akuona kuti ino anapanga zolakwika ayenera ndithu kupanga nthumazi koma apa tikukamba zimene tanena muja no kuti tikufuna kuti ndalamazo one zizipita kwa amene ali civil servant yo chifukwa munthuyonso akudyeredwa masuku pamutu komanso kuboma mwina ndalama zinakakhala kuti no eh, bwezo zimakhala zocheperako nde ndalama zija bwezo timapitisa mmene tanena muja kuti 100 pa 100 kwacha ili 100 kwacha iliyonse imene ya misonkho sate kwacha ikupita kwa ma ghost magu- ku- ikupita ku ma civil servant tingoyerekeza kuti pamene pajapo mwina mwake ndalama imene imene imapitatu ku ma civil servants mwina ni 20 ni 20 kwacha ndiye kuti 18 18 kwacha ikumalowa mmanja mwa mmatumba mwa anthu ndiye kuti ndalama imeneyi idakagwiranso kagwire kuthandizira mankhwala ndi zina zoterozo ndiyeno tikanena kuti tikufuna kupanga target aa za ndale tizisiye ndondomeko iyi ndi yaboma titeronso kuonjezera kuti akupanga Amene akupanga ndondomeko imeneyi mwamvetsedwa kale ndi National Audit Office ali kumeneko, aku ofesinso ya ku Human Resources ali kumeneko, eeh osiyana si, anthu a m'boma ndi amene akupanga sikuti wina wake wachoka kunjira ndikudzathandizira kuti kapena kuti ati kupanga kupa haa iyo ndi ya m'boma, boma likufuna kukonza njira zake cholinga chake ndi chani tione kuti kuti ndalama zimenezi. ngati pamakapangidwa za chinyengo wachinyengo ya- apezeke ngati ali wandale kapena pali munthu wina wake amapanga zimenezo shauri yake amene amapanga zakuba amapanga zachinyengo nde ti- ife tikadandaule ndi munthu wachinyengo aa boma silingadandaule ndi munthu wachinyengo cholinga chake nchakutino tikateteze chuma cha boma tikuzunzika pano tikumadandaula mwa izi ndi izi zambirimbiri izi zimenezo tikazikonze Tikazikonza ndiye kuti dziko lino likhala bwino. Kumapetopeto eh, what guarantees you said guarantees that okay the same thing ndayankhapo penepo ne kuti sitikupanga zokuti tikupanga za ndale kuti what are we guaranteeing ife guarantee yake tinganena kuti zonse zikhala bwinobwino professional anthu azibwera kumeneko ndi mapepala awo komanso palibe kuti kupanga target munthu ayi tilibenso munthu in in mind kuti bomali kuti likuganizira wina wake aa boma lili la professor arthur peter mutharika ma civil servants ndi ma civil servants a boma wamkulu wawo ndi uyu ali pamano ali uh, chief secretary apa iwo ndi amenenso akunena kuti ya tiona tionane bwinobwino tiunikirane kuti tonsefe tilipo pamudzi pano ndiye loko panyumba pamene mukamanena kuti ya tiunikirane pamudzi pano tilipo angati pano loko mumpira mmene mumatha kuwerengana kuti oti mumpira mutilimo oti takwanadi anthu 11 ndi tikamati tione kuti takwana 11 tikanene kuti ayi tikupanga target player wakuti wakuti ah sizingatheke chifukwa tonse tikufuna kuti malamulo akhale bwino so mwina mwake muya- mutayankha mafunso awiri amene wawa mwina ngati sindinayiwale pali funso ililo la new recruits wage bill increase why don't you start with the, those that were employed in the in the in the in the why are you starting with those that were employed in the last four years they said well, the wage bill increase why don't you start with those that were employed in the four years i think you are saying amene alembedwa nanga samanena kuti mu- kuja kwa 2021 22 pakati apa palembedwanso anthu ena osangopanga s- target okhawa amene alembedwawo N- ya amene alembedwawo sono tikangoti tiokhawa alembedwawo nanga tingoyerekeza kuti ma ghost workers munthu ana- analowetsa mu 2017 ndiye tidziwa bwanji ndi it's a, it's a good question it's a good question but uh, tingathe kuona apapa apapa tikaona koma issue yake ndiyakungati kupanga ma ghost workers ndekuti tiyenerabe kuyamba kumbuyo chifukwa titopeza ma ghost workers apapa it's a, it's a huge exercise kuti tingopita kumudzi kuja tingoyerekeza kuti tapita ku local council tikangoyamba ndi za 4 years zokhazi ndiye tikabwererenso ndalama zambiri ndiye momwe kuti tapita kale kuma- kumalo kuja tapita kale kapena ku- kumudzi kwenikweni ku constituency kujeni ku masukulu akumene kuja tikapanga verify kuli bwino tipangiretu there is no harm kupangiratu kusiyana ndikuti tidzabwererenso chifukwa tiwononga ndalama zambiri tikathokozenso amene akutithandizira chifukwa ndalama zimene mufunsanso mwina funso kuti nanganso exercise imeneyi ndalama zake ndi ndalama zingati Ndi ma- ndi- ndi madabwa kuti anthu simukufunsa enanu koma ndimayembekeza kuti mufunsa eh, akutithandizira akutithandizira a world bank akutithandiziranso a european commission eh, kuti ti- ndondomeko itheke Eh, ngati mufunse kuti ndalama zingati ndikuuzaninso koma panopa I will not volunteer an answer eh, I will not volunteer an answer koma ndingofuna kufotokoza zikomo kwambiri bwana pitirizani kwinako zikomo kwambiri anduna zambiri a- mwanena kale ine mwina ndingowonjezera nkhani yokhuza anthu olembedwa I think a Njawala anafunsa pa nkhani ya olembedwa ndi pali ena akulembedwabe apapa ife tikungoyang'ana amene ali mu payroll system yathu kaya walembedwa pano kaya analembedwa kale kukhala ghost sikutangokhala 4 years izi pali maghost ena mwina ndi akale ndiye cholinga chathu ndi choti tichite clean system yathu ya malipiridwe tikulipiradi oyenereka kaya anayamba kale anayamba tsopano onsewo tikuwayang'anira limodzi andunadi alongosola kuti process iyi siko koyamba yakhala ikuchitikako mbuyomo ndiye tikamachita process ngati tiri kuchita target kuchita target maghost osakhala munthu ngati wina amapanga za chinyengo ndiye timupeza process yake iyo choncho palibe kuti "Ah, tamuchita target munthu ndiye tikanangomsata munthuyotu ndikuthana naye koma system yonse tione kuti kodi ndalama Kuti kodi ndalama zimayendadi moyenereka? Anthu akulandiradi moyenereka? Palibe amene akungolandira, sakugwira ntchito? Wina akuzunzika, kukhala m'kalasi, choko, kutuwa, kukapeza kuti wina azingolandira zaulere? Tikuwathandiza Amalawi? Tikufuna kuti Amalawiyo azilandira kuti ndalama upeza kuti ndalama yotulukayo itha kugwira ntchito zina zofunikira m'Malawi muno eh? thanzi amalephera kukweza koma upeza kuti "Hi, ndalama zokwezera zilipo zinali ndi awa amaziseweresawa choncho tifuna kuti ndalama ija izikhalapo and chachikulu ndi choti wage bill yathu yakwera pa zaka four-zi kwambiri inali ma 30 chakuti billion, pano ili 130 chakuti billion pakati pokhapa apa kuti kodi kukwera kumeneko anthu akulandiradi akulandira kuti monda- mwandondomeko ali ndi zowayenereka? Ndalamayi yakwera bwanji chifukwa tonsenso timadziwa kuti ngati Malawi timakhala ndi maubale ngati World Bank, timakhala ndi ubale ngati IMF, nthawi zambiri kukamba kwawo za wage bill simukakambirani opanda kukambapo nkhani ya wage bill. E, wage bill yanu yakwera, e, yatani? Chakweza ndi chani? Nthawi yoona wage bill ija ndiye ndi inoyo kuti tichite clear zonse pasakhale zoena abale ogwira nafe ntchito amasuke aziona kuti oh tikugwira zili zoyenereka wage bill ili chonchi azitipasa momasuka nkhani ya nthawi imene yakambidwayi nthawi sinachepedi chifukwa choti panopo olo inu nditati mawa mupita ku interview mapepala anu simuwapeza? munena kuti dikireni mpaka one week kuti ndikapeze mapepala anga kuti mapepala anu a- na antchito amakhala pena pake aliyense amasunga pepala ya ntchito kuti mapepala anga awali apa ndipo amenewa akangondizizimusa munthu ukalephere ntchito chifukwa choti mapepala ako ali kutali anthu amatha kuyenda ini na- nayiwala kwa apongozi ndikatenge mapepala anga mpaka anthu kumapeza kuti zikuyenda kanthawi kochepa choncho tisadandaule za nthawi nthawi ndi yokwanira kuti anthu achite ncholinga choti ife tithamangise kwinako tiziganiza zina tione kuti kuti tasevera zingati tikupanga chani titani nkhani ngati zimenezo zitati zitithandiza kupanga maganizo zi- ziganizo zabwino nkhani ya Kukweza anthu ntchito. Kukweza kumasatira ndondomeko ndipo ngati boma tipitiza kusatira ndondomeko kuti tiziwakweza anthu ntchito yawo moyenereka. Nkhani yomaliza inali ya anthu amene oti tikanena kuti irregular employment chifukwa bwanji tisaya- tiyambe ndi anthu amene anali irregular employed panopo sitiyaziwa tiziwa tikalowa system tikapanga audit ndiye tiziwa kuti ah, awa inali irregular employment awa si irregular employment ziko

Ena apezeka kuti mwina achotsedwa ntchito and they will seek uh, apita ku court kuti probably mwina sakusangalala ndi momwe achotsedwera ntchito ngati government ndi yokonzeka motani to foot the bills zomwe zingabwere nthawi imeneyo komanso to challenge the, the issue itapita ku court abwamira Ma- ma- ma ghost worker Ghost worker apita kukhoti. no I, i mean kuti others might think kuti mwina kuchotsedwa kwawo nkosayenera pa nthawi imeneyi nanga si mwina they'll feel kuti mwina alibe china chake chosayenera i don't know kuti ati zidzakhala motani chifukwa definitely ena will lose ntchito zawo Not- not necessarily you know you now you are asking in anticipation tanena kuti munthu akapezeka zoona kuti ndiye amalembano kumayika anthu maghost eh, pa payroll kuti anthu azi- azilandira ndalamazo ameneyo ndiye kuti wali- wapalamula mlandu eti ndiye pamene wapalamula mlandu malamulo agwire ntchito ndiye ngati mukunena kuti kudzakhala ma- ah, ah, tilo- ti- tilole lamulo nkhani ikadzachitika kuti apanga chonje kuti wapezekadi kuti ndiye tiye tisiyeni za malamulo lamulo ligwire ntchito tisanene kuti tisapanga anticipate kuti ngati angochotsedwa ntchito yayi koma malamulo agwire ntchito munthu yo walakwitsa sanalakwitsa walakwitsa akalakwitsa pamakhala ma processes ake mwina mwake chief secretary mungawapange assure aMalawi kuti munthu olakwitsa m'boma amapanga bwanji tanena kale kupezeka kwa maghost pali njira ziwiri munthu amatha kuikidwa azikangolandira ndalamazo koma siwolembedwa pali munthu amapanga masamu ake ndi kuchita create maghost wochita create maghost malamulo alipo amene oti akulandira si zake malamulo alipo amene oti ndi ghost sakupezeka apitadi bwanji ku khoti ali ghost ghost ayendanso kupita ku khoti
ziko Yeah. Njiragoma once again. I think funso lawo linali lakuti you have listed uh, ma documents amene anthu akuyenera kubwe- kubweretsa. say for instance munthu atapezeka zakuti a number of the documents needed mwina zinaonongeka he hasn't produced them ndeno nkupezeka zakuti ah, ndi mmene timafunira I- I- that- i think that's, that was his question kuti if some of the documents are missing komano my question ino ineyo ndi yoti the ministries uh, and departments that we are starting with uh, kwa ineyo they look so complex education health and uh, nde aliyense tikamuyamba kulondoloza mmene mwanenera muja are you sure kuti period iyi ndiyokwanira kuti mukwanitsadi kuwunikira wina aliyense uh, potengera ndi nthawi imene yayikidwayo
Ah, choyamba mwina nkhani ya mapepala mwayinenayo mapepala achatu akukhuza makategori a anthu osiyanasiyana si nde kuti onse atchula aja ndikuti munthu mmodzi akapezeka nawo munthu ngati uli pa ntchito ya dismissal supita nawo yekhayekhayo wachitidwa dismissal ali pa interdiction ndikuti pepala ya interdiction atani apita nawo so mapepala aja angokhala kuti chongoyerekeza kuti ntchito zathu nzosiyana Au- u- uyu amene oti wakwezedwa atenga pepala ya promotion sunakwezedwe si nde kuti tikamfunsa kuti chifukwa cha sunatenga ya promotion mapepala akufunika ndi ochepa koma zitengera ndi condition ya munthuyo ali ku study leave ndiye za study abweretsa amene ali bwinobwino sali ku study leave sakatenga nkha- kalata yokhuza study leave choncho tango- tangounikira aliyense kuti wotereyi wotere timpanga bwanji choncho mapepala aja mwina munthu apeza kuti angopita ndi awiri atatu zatheka wadusa makobiri aja kumalandirabe etu Chief Secretary, kindly allow me to

munanena zokuti wage bill yakwera kwambiri in the past uh, recent past government uh, regime tinene choncho eti ndiyeno nkutheka zokuti inde ma ghost workers alipo komanso z- china chomwe chingachititse kuti wage bill ikwere ndi anthu amene alembedwa irregularly of course yes so uh, amenewa awa tikana zoti iya focus ili pa ma cost workers how uh, olemekezeka uh, chief secretary how are you dif- uh, excluding this from the whole process kuti tungoyangana kaye ma cost workers why not even address this one yama irregular, uh, irregularly employed persons ati munanena mu yankho lanu limodzi nazo sitikuwadziwa chifukwa chake ndinafunsa funso loyamba lija kuti four years ndi small period titati tichite isolate anthu amene alembedwa mmene mumu we can easily identify those who were irregularly employed that was my line of question okay maybe
mumanena kuti exercise sitikuona kokha irregular workers amene mwina wa- those who have been employed irregularly tikuona zambiri tikuona za anthu awo ngati ena ake analembedwa mopanga cheat atipangise ndi zimapepala zimene tizipeza so pa- panopo sitikuwadziwa kuti kodi ndi ndani sitinapeze koma awo akafukufukuwa mwina apeza ndiye bola muzatifunsa nthawi imeneyo kuti kodi anthu aja apezeka ndiye mwatani mayankho tili nawo ziko
mwinanso mwina kuti mwina tiwauziretu anthu amene amene analembedwa mwa irregular way kuti angobweranso poyera ndi mmene mwafuna inu kuti asatichedwetse mwina asatichedwetse ngati akudziwa kuti analembedwa molakwika athanso kubwera poyerayera nkunena kuti ine ndinalembedwa mu- po- po- ndinalembedwa mosakhala bwino komanso titero kuti eh, nanga si mmene mwanenera muja kuti ntchito chi- chachikulu komanso pali njira zamakono zimene ziku- zigwiritsidwe ntchito eh, tikamapanga ngati zimenezi pamakhala njira zama- zamakono kupanga vali- timati validate data eh, apa pali njira zoti mwina online data tools for data collection eh? zilipo zimenezozo nanga si masiku ano ndi za makono nrb panopa ndi ujeni anu umathangopanga scan kupanga ujeni zambiri zimene zimachitika kumenekoko ndiye eh, apanso akundipasa information kuti kuli matimu tu eh, matimu nde alipo ambiri chifukwa kuti chiku- chikuchitika muboma momwemo sikuti kapena kuchoka kunja ndi matimu a ma civil servants Ma civil servants enawo akapangidwa validate amene alipowo ndiye azanyamukanso iwowo ndikukapanganso validate anzawo nde ndiye kuti chikhala chinthu chonena kuti tikuchipanga mkatikati mwa government momwemo ndiye mu government anthu ndi ambiri ndiye kukhala matimu osiyanasiyana musadandaule ena pamene ali kumpoto ndiye kuti ena ali kuti ali ku southern region ena ali ku eastern region sikuti kapena izikhala timu yomweyo kuyenda apa ichoka apa nkupita apo kufika apa aa tikhala kuti tagawanano kugawana chonchi tonse ndikumapanga eh, kumaonanso inunso malipota muli tikufunanso tikuitaneni tiku- tikumemeni kuti kumene tikagwire ntchito imeneko chifukwa mukapeza kumenekoko azikabwera ati ma ghost worker kumeneko eh? azikabwera muzikaona kuti ma ghost kodi iwe ndiwe ghost worker ndiwe ghost worker muzikaona eh? I- i- i- it will be a very nice exercise eh, to, to, to witness kuti tionedi kuti ma ghost worker ndani komanso mwina tingo bwana ndimafuna ndipange izi ena ena anayikadi ma ghost worker nde apita kukapanga recruit anthu abwinobwino kwina kwake kuti adzaonekere uko eh, kuti pabwera ma auditors abwere tiyeni mukandivomerere dzinali pepani mukamangidwa za- zachabechabe eh, zovomererana ngati anthu amadya ndalama za ghost worker ndi zawo zimenezo asiyireni inuyo musapange nawo zimenezo chifukwa ena amanena kuti ayi mukandi- mukandivomerere dzina Eh, zima- zu- zimachitika zimenezo muko- mukandivomerere dzina lija ayi kuti ndi kapena ndiwe andrew andrew andrew namalomba pita uka- ukavomere dzina limeneli aa kumeneko osapita ukamangidwako chifukwa ukateronso ukakhala ngati iwenso ndi mlanduwo mwina timangofuna ti- tipange pamenepo kuti no komano exercise iyi cholinga chake sichoti no tikufuna kapena kupanga target tikufuna kupanga target munthu amene amapanga zolakwika amene akuluzitsa ndalama za boma ndalamazo dakatha kumagulira mankhwala kumakapangira chitukuko china chake komanso ndalamazo zinakakhala kuti ndalamazo zinalipo bwezino ma civil servants ma genuine civil servants akumva kukoma panopa akumakanika kumva kukoma chifukwa chakuti ena akumaba ndalama zimenezi mu njira ya ma ghost workers komanso ena akumalandira ndalama maphunziro awo sioyenerera kulandira ndalama zimenezo ali pa mpando waukulu koma iwo mwina mwake tikuyerekeza mwina ali ndi certificate koma akalandira ndalama za munthu wa degree kumenekonso ndikuba iwe pa mpando umenewo ukukhala ngati ghost worker pamenepopo umenewonso ndi ughost worker wina wake chifukwa pamenepo sunakakhalapo iwe unakakhala pako pokuyenerera ndi mapepala ako komanso mboma ndingonena chonchi mboma akamalemba munthu aliyense amakhala ndi establishment sumapanga recruit pamalo pamene palibe malopo nde ngati pali ena analembedwa palibe establishment nde irregularity kulakwika koyamba ndikumeneko so zimenezozo nzosavuta kuzipanga utha kuona kuti ah position awo ndi position iyi kapena apanga exceed position fomu ikuti mwina ma accountants akhale awiri mwina inu mwakalemba ma accountants four mwalakwitsanso pamenepo eh pamenepo ndikulakwitsa komano tingonena kuti ndi exercise yabwino ikufuna kuti tikateteze ndalama za boma cholinga chake tisamadandaulenso kuti ayi taonani budget almost 38% ikupita ku, ku, ku masalary komanso mwina masalary sakupitanso ku masalary ma employee ma civil servants sakulandiranso ndalama zimenezo cholinga chake ndi chimenecho basi zikomo kwambiri
and uh, kungoonjezera anduna zimene anena kukhuza anthu amene tinganene kuti akatumidwa kuti akayimire ena gulu ili likamapita likhala litatenga kale ma records ndiye asamale akamapita kupitako akhala atatenga ma records a munthu wina aliyense ndiye tingowapempha kuti wina asalolere kuti akamangidwe zazizi kamba kuti akukaimira munthu wina pamene anthu awoyendawo alikale akhala ndi ma records a kwina kulikonse munthuyo azikhala naye nkumaona kuti zikunenedwazi ndi zikugwirizana
zikomo kuonjezeranso kuti ngati supita kukatenga mapepala ako ukaonekera eh? ndiye kuti iweyo ngati ukuopa china chake sukupita uka- ukaonekera ndiye kuti ndiwe ghost worker eti chifukwa tikunena kuti tiyeni pa 9 December mwambo umene ukuyamba ndiye iwe nkunyozera ukudziwa kuti inetu koma ndine genuine civil servant ndiye kuti chimene chichitike ku- ku- kuboma kunanena kuti ndiye kuti iwe palibepo chifukwa choti wa- wa- wanyozera ndiye timafuna tipemphe aliyenseyo akonzekere bwino nthawi yokadzionetsera kunena kuti ndineyodi nthawi yake ndi imeneyiyo pamene pompofunika kwambiri chifukwa udzapezano kuti mwina aku- akuchotsa akuchotsa pa civil pa ndandanda wakuti ndiwe civil servant chifukwa chonyozera tisanyozere tisanyozere tiyeni tonse tikadzipereke kuti no tione kuti kodi di ndizoona ndifeyodi akaone tione kuno kuti kodi mulipodi kapena sipalibepo zofunika kwambiri zimenezo zikomo kwambiri